ndewonụ ndị be anyị anyị ga-eli nri mama put taa mụ na di m na ụmụaka m maka gịnị akụwasịchala ihe anyị ji esi nri ekwu nri enyere anyị signal anụrọkpọ anụ o ee so n'ụzọ ụtụtụ ka fa makpọ anyị bido kụwaba ihe anyị ji esi nri kitchen anyị niile nkụwa nkụwa asị na ọ bụ for good ka echenji enyi tinye nke ọfụ m sị a na-enyezikwa signal fa sị ha na fa gwakwa di m m sị di m eziokwu ọ sị ha echezokwe ya kịta anyị na-eje ngote nri ee mama put unu na anyị unu soro anyị gaa unu fụ na ọ bụ so ụmụ nwoke ụmụ nwoke na-esi nri na mba united kingdom agụụ na-agụ ụmụaka ụmụaka ọkwa agụụ na-agụ unu unu chọkwa mama put unu chọkwa mama put ngwanụnụ ka anyị gaa mama put anyị agabago mama put o nwere mama put dị iche iche unu ga-afụ na ọ bụ ụmụ nwoke ụmụ nwoke na-esi nri n'otu nke a ọ na-esikwa nri dị mma ọ bụ nwoke na-esi ị fụrụ ya ọ na-esi ma anụ ewu goat ma chicken ee ị fụrụ ebe ọ na-esi ọ na-esi ị fụrụ nwoke na-esi wow ọ na-esikwa ezigbo nri nwoke na-esi oke nwa ka ebe ị na-ejezi anyị na-achọ mama put anyị ga-egote uche unu dịkwa ya maka ka anyị nenekwe nke ka anyị nene nri ọ na-esi unu na anyị unu fụ nwoke na-esi ọ na-akwarịga ebe ọ na-esi ka anyị nene ego one ọ na-ele ọ na-ele nke large 10 pound large 10 pound wow nke dịkwa mma nke dị mma nke dị ezigbo mma ọ bụ nwoke na-eshi ọ bụ nwoke na-eshi ya ị hụrụ nwoke na-eshi ya na-irie na-irie ebe nke ọzọkwa ọ bụkwa nwoke na-eshikwe nwoke na-eshikwe nke ị hụrụ ebe ọ na-eshi nke anyị abịalutego na mama put nene anya nene buns nke bụ maịmaị na ji nke bụ akara na maịmaị nekwe maịmaị ebe a nke bụ meat pie ee ọ makwa eme o ka anyị ya ababa nke anyị jegote ka anyị baba nke anyị jegote nee maịmaị ebe nee maịmaị ebe nke nke bụ nke bụ akara akara nke ọzọ bụ agidi white agidi nke ọzọ bụ ji ji eghele eghe nke bụ bọns na kpọf babanụ babanụ babanụ ka anyị je gotenu Mommy, now we're home. Can we plantain? I know where I know. gabagodi ee o nwere plantain o nwere anụ ee na-aga na na-aga o nwekwa fried rice na-amaghị mmanya nke bụ fried rice ee ihe dịkwa mma kedu ihe unu chọ nke bụ gizzard ị fụrụ ya ụma ee o nwere nri ee nke bụ gịnị ee good nekwa akwụkwọ nri nke bụ ofe akwụkwọ nri edikaikong nke bụ shaki ya bụ ire nekwa ofe egusi ofe egusi dị ebe mm, chicken ke ihe anyị ga-egote dadi sị ka e goteli anyị ke nke unu chọ ke nke unu chọ papa ọ chọ bọns

Yeah, mm, yes, warm it. Ọ chọ ịwọmụlụ anyị ya. Ịwọmụlụ anyị ya. Ee, anyị ga-eri. Anyị ga-eri. Wow! Ọ mara mma.

anyị ga-eli anyị ga-eli ọ na-awọmụlụ anyị nri ọ na-awọmụ ya anyị ga-eli ọ na-adị mma ịnọkọta ilie ihe ụzọ ka anyị testikwuo ihe ndị ndị ndị na ama m ndị ọ bụ ndị ọcha na-esi nri ndị Igbo ndị ọcha na-esi nri ndị Igbo ọ bụ nke bụ fried rice fashi nke bụ jollof ihe a anyị na-esichekwa ya na be anyị nọ na kichin anyị kichin anyị kụwara akụwa a na-alụ ọlụ na kichin anyị ihe asị ọka kwụọ ọka ya na ọka na shrimp anyị ga-ana mana ka ọ na-awọmụlụ anyị nri anyị luo ka anyị ghara ịwọmbazi ya ọ dịlị anyị ọlụ o lili anyị ọnụ na ihe anyị gote anyị gote anyị gote kanda ụkwụ efi gote beef anyị gote beef ị hụrọ beef ebe na beef ebe nke bụ kanda ị hụrọ kanda nke bụ okro okro na vegetable nke bụ egusi stew na stew nke bụ porridge porridge nke bụ porridge porridge porridge nke a bụ beans ị chọọ e meli gị rice and beans rice and beans na stew mama put here is very real mama put that is mmanya mmanya eshiri na na take away eshighi na take away a na-arapụzila anyị nri a na-ara apụzila anyị a na-ara apụla anyị nke bụ ngwongwo ngwongwo na azụ ofu ogbe azụ see look at yeah aha anyị ka ọ na-ara apụ ee gbogbogboo thank you ngwa bịanụ ka anyị na anyị egochegokwe anyị egochego unu afụgozi ka anyị si gote nri ka anyị bịa nabazia n'ụnọ ndị be anyị unu afụgo ka anyị si jee nyenụ anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ nke a bụ emergency nri ndewonụ ka emesịanụ